Let us tell the people what is this year's theme. Mm-hmm. All right.
So this year in Malawi, Mm. uh, the theme is uh, unite activism against gender-based violence in Malawi. yomwe pachichewa chake mwina tingoneneratu akuti Before going into the Eh. chichewa, that section tiwapasa anthu nthawi yawo mbwino amenenso chichewa ndithu amafuna kuti amayankhula chija choti ka

for all kinds of uh, uh, government agencies, departments, private sector to come together and fight gender-based violence in all dimensions. Mm.
kubwerano mwina kuchichewa Mm-hmm. mm, ena mkumadabwa kuti ayi tikungomva 16 days kapena masiku 16 Yeah. mm, chichewa chomveka bwino kwinako uwakonzere amalawi kuti masiku 16 yo kwenikweni ndochitanji kapena akukamba zoti chani okay so tikakamba za masiku 16 Mm. omwe ndi kampeni ndithu yokhazikika yomwe inayamba mbuyomo chaka cha 2000 ku malawi kuno tikamba za ku malawi kuno Mm. tinayamba ndithu chaka cha 2000 ndipo takhala tiku- tikukumbukira masiku amenewa omwe amakhala milungu iwiri ndi masiku awiri so Mm. ngati 16 inoyati ndiye kwambiri kampeni iyi imakhala zoti ikulimbikitsa ntchito, ikulimbikitsa mabungwe, anthu amene amakhala akugwira ntchito yothetsa nkhanza, nkhanza zimene zikhale makamaka zomwe amayi, atsikana amakumana nazo, ngakhalenso chaka chino ta akuyika ndithu patsogolo azibambo chifukwa azibambo nawonso akukumana nazonso nkhanzazo. Ndiye kwambiri masiku amenewa amakhala akuyang'anira ntchitozi akuona kuti ntchitozi zikugwirika motani ma kapena kuti tikuperewera pati ndipo tichite bwanji kuti zinthu tizikonze Mm, wakamba kuti mdziko lino la malawi zimenezi zinayamba mchaka cha 2000 Mhm. Ah, mwina ngati dziko pali kusintha kumene tinganene kuchoka mchaka chimenechi ta- cha 2000 Mhm. kufika pano tikukamba za chaka cha 2022 eya ngati dziko pali kusintha kapena ndi nkhani yokuti basi yapapepala kuti nkhanzazo ndithu Mhm. nde chaka chilichonse tikamayamba china nkhanza mwina zikumakwerera malo moti mwina zizitsika Mhm. kapena anthu mauthenga Mhm. amene akumayenera kuwafika uthenga sukumawafika Mhm. mm.
Kusinthako tinene kuti kulipo chifukwa choti tikayang'ana m'mbuyomo mu zaka za ma 1990 something 1980 chakuti kaya ma 2000 aja uh, nkhani izizi chifukwa anthu s- anali asauzidziwa bwinobwino kuti mwinanso ndi nkhanza sakuyenera kumakumana nazo zinthu ngati zimene zija samatha kukanena kwa anthu oyenerera kapena kumuneneza munthu amene wachita nkhanza zija tikukamba mwina ukanena ngati upolisi kuwauza kaya amene akhala nawo pakhomo wachibale aliwonse amene angathe kuwathandiza anthu mbuyomo samakanena chifukwa kuti sa analibe upangiri o- odziwika bwino kuti zinthu zisamayenera kukhala chonchi nkhanzazi sizi- siziuyenera kuti zichitike komano tikaona zoti mmene kampeni iyi inabwerera mdziko muno nkhani zoti munthu ngati wachitiridwa nkhanza amatha kukanena kaya polisi kaya kwa achibale, mafumu, aliyense amene akuona zoti akhoza kumuthandiza pa nkhani imene ija. Ah, Mchitidwe umenewo tiona zoti wakwera mdziko muno anthu akutha kuka- kukanena milandu ngati imeneyi chifukwa chaketu kumatha kukhalanso ndi chiwerengero chodziwika bwino kuti mchakachi anthu achonchichonchi anakumana ndi nkhanza zotere zotere Mm. komano Chi- mwachidule titha kunena zoti kampeni iyi yabweretsa ndithu kusintha zinthu Z- za- yabweretsa kusintha Mm. ah, mdziko muno zinthu zambiri zikuyenda bwino makamaka nkhani ya kunena kuneneza anthu amene akuwachitira nkhanza anzawo nde mwina mukuganiza kwako ukuganiza kuti ngati dziko tikuchita bwino Mhm. tikukamba kuti eh, anthu akukwanisa mwina kupita kukanena kaya ndi ku polisi kumene ku kaya ma victim support unit Yeah. kapena kuwapeza amene achitetezo a mmudzi Mm. kaya kwa mfumu kumene komano tikamaona mwina tsiku ndi tsiku kumapezeka kuti chiwerengero cha anthu amene mwina akuchitiridwa nkhanza Mm. chikumakhala chikukwera Mm. ngati dziko mauthenga anthu akuma- akumawapeza kapena anthu akuphunzira kuti mwina nkhanza nzosayenera Mhm. Ngati pamenepo dziko tikukwanilisa makamaka mbali imeneyo chabwino kuona kuti mbali yokuti anthu akukwanisa kukanena komano kumapezekabe kuti mwina anthu akuchitiranabe nkhanza sitikuphonya pamenepo ngati dziko ngati dziko Mm. mmene waneneramo zoti ngakhale anthu akumatha kukanena kuti achitiridwa nkhanza komabe chiwerengero chikuonetsa kuti nkhanza zikukwerabe Chifoti tikati tisiyanitse cha mchaka cha 2021 kuyambira mwe, mwezi wa January mpaka September chinali pa uh, kudutsa 13000 and mwinanso chaka chino uh, nthawi yomweyo kuyambira January mpaka September mm. chili kudutsa chikudutsa 15000 zomwe zikuonetsa kuti chiwerengerochi chikukwera chifukwa cha mmene aliyense mmene angayembekezere ndi zoti mmene ntchito ilili ndi mmene kampeni ilili chiwerengerochi chizitsika ndithu komano zodabwitsabe kuti zikukwerabe nkhani ngati zimenezozo. Izi zikuchitika kamba konena kuti anthu mwina ngakhale tikufalitsa uthengawo kuti anthu ngati mwaf- mwachitidwa nkhanza motere motere inde tikuwafikira komano mwina sitikuwapasa upangiri weniweniwo zoti angapewe bwanji nkhanzazo nanga kwa iwo amene akuchitira nkhanza anzawo amapatsidwa upangiri wotani Mm. nde dziko tingathe kunena zoti tikutsalira pamene popo kutsekatseka ndithu tima- timaboti natili tonse tomwe tikupangisa zoti anthu azipezerapo mpata pomapanga ochitira nkhanza anzawo mwinanso chiwerengero chichi titha kunena zoti chabwera chifukwa mwina cha zovuta zina ndi zina mm, zomwe zakha- zimakhala zochitika mdziko muno tinene nkhani za matenda a covid-19 anthu ambiri amangokhala ndengati anthu ambiri akungokhala zimapasaso mwayi wochitira nkhanza kwa wina uja foti amadziwa kuti isachoka apo akanena kuti Mm. ndi zinthu ngati zimene zijazi nzomwenso zakhala ngati kuti zakolezera um, chiwerengero chathu kuti chichoke pa 13000 paja chikafike pa 15000 Nde ngakhale dziko tikuyesetsa kuti anthu akhale ndi upangiri oti atha kumakanena izi ndi izi, komano ndikuona kuti upangiri wina wake o, ophunzitsanso amene amachitira nkhanza anzawo aja, upangiri umene uja sukumakhala wa, we, wo, o, olondola bwinobwino, si mwina sakumafikira ah, moyenerera. Mm, mwina kamene tikukamba kuti ngati dziko mawali tikhale mwina tikuyamba ku kampeni imeneyi Mm, kutsegulira. kutsegulira ndi kuti Yeah. mboma la Dedza limeneli Mm. mwina ngati dziko mwina tikumakwanisadi kuti anthu akumudzi Mm. kuwafikira kapena zimangokhala kuti mwina papepala chabe kuti ngati mawa tisankha mwina Eh. kudedza kumeneku kumudzi basi tikakakhazikisa zathera pompo mwina masiku 16 tikuwakamba ajaso koma masiku ndi masiku ena onse mwina kaya amabungwe amene kaya aboma amene kupezeka kuti mwina mmudzi sakupezeka mwina kuwaphunzitsa anthu kuwauza kuti kuti tikamati nkhaza ndi chani kapena mwina mukapangiridwa nkhaza mukuyenera mutani ngati dziko tikukwanirisa mwina mbali imeneyo kuti anthu akumudzidi uthenga kumawafika mwina osamangopanga target anthu a mtauni amene akupezeka mtauni Mm.
limakhala lili vuto lalikulu mdziko lathu lino kuti tikakhala zoti takhazikitsa ndondomeko ina yake kuti yenda yonchi yonchi yonchi anthu awo mmidzi aja zimakhala povutadi kuti tidziwafikira Mm. ah, mwa kanthawi ndi nthawi komano tikuona zoti mmamidzimu anthu ndithu akhazikitsa timabungwe tosiyanasiyana titha kuona zoti pamudzi pamatha kukhala kabungwe kaya amayika ndithu ndondomeko yoti ngati munthu wachitidwa nkhanza utha kukafikira mfumu ngati wachitidwa nkhanza utha kukakumana ndi amati ma mother groups utha kupita kwa awa kaya magulu a chinyamata aja chifukwa choti ena amakhala ndi mantha kuti akauze makolo awo akauze munthu wamkulu amamasuka kwambiri akaona wa- wa saizi yawo wa msinkhu wawo nde anakhazikitsa ndithu timagulu ngati timene tija zomwe tikuona zoti ndi zothandiza ndipo ndi zoyenera komanso kulinso tima police unit uh, ku- mu zigawo zosiyanasiyana komabe ngakhale tili ndi zimenezozo ndikuona zoti mwina sizikufikira madera onse mu mlingo wake woyenerera chifukwa choti mwina police unit tokhala kuno komano mwina munthu ali kutali nde i think titati mwina tawunikiranso pamenepopo zoti kodi anthu za thandizoli kuti malo opezeko zoti atha kukapezerako thandizo tiafupikitse motani i think zikhoza kuthandiza komano ngati dziko ndizoona zoti timatha kungoyika ndondomeko titsekulira kudera la kumudzi wina wake basi ife tiza- tibwereranso mutawuni muno komano ndikuona zoti titati takonza mwina ngati mbali zimenezozo mm. komanso kaya aboma mabungwe asamangozungulira mtawuni mokhamuno eh? mokhamuno azithanso kupita mmamidzi muja kukafotokozerano bwinobwino komanso kuchita kalondolondo kuti ntchito ija ikuyenda motani mwina pamene tikupita kumalekezero kwa programu yathu mm -hmm. mwina kungowakumbutsa amene akutionera kuti mutu mwina wa chaka chino ukutcha kuti chani ngati dziko la malawi okay ngati mdziko muno mutu wa chaka chino tikuti pamodzi tithetse nkhanza kwa onse m'malawi mutu umenewu ukuwunikira kufunika kwa anthu onse kugwirana manja tisangoti inu panokha ine pandekha kaya bungwe inu palokha komano tibwere pamodzi tisonkhanise zipangizo zija tigawane danga ndithu zoti izi tiziyendese motere motere kubwera pamodzi ndi cholinga choti tithetse nkhanza mdziko muno nthawi zambiri foti timakamba kuthetsa nkhanza kwa amayi ndi atsikana koma chaka chino tikulunjikanso pa azibambo foti tuzindikira zoti azibambonso nawo amakumana ndi nkhanza m'makomomu. si amayi okha si atsikana okha azibambo anyamata nawonso amakumana nazo nkhanza ndiye mutu umenewu kwambiri ukuwunikira ndithu zakufunika kwa umodzi pothetsa ntchi- eh, pothetsa ndithu mkhalidwe umenewu wochitirana nkhanza mwina kukhala ndi mawu omaliza kwa anthu aku Dedza komanso amalawi onse pamene tikukamba kuti mawa mawa lino ngati dziko tonse tikasonkhana mboma limene la Dedza Ah, mawu omaliza sangakhale omaliza omaliza omaliza Mm. komano mwina nkungowawunikiranso O- kuti- omaliza pa- pa pulogalamu inoyi Eh, kungowaunikiranso mm. zoti masiku 16 amene wawa mm. atatawaonesesa sikuti anangosankhidwa kuti basi tiyamba pa 6 pa 25 novemba mpaka ndi kudzamaliza pa 10 disembala ndi mkatikatisomo muli masiku ena ofunikira kwambiri monga tikakamba za pa 25 komawa lino timakhala tikukumbukira ntchito zolimbana ndi kuthetsa nkhani za nkhanzazi mwina tidzabweranso pa 1 disemba timakumbukira tsiku la matenda a edzi pali tsiku lina lokumbukira ndithu kuthana ndi ziphuphu zomwe timaona zoti amayiso ama- amakhala akukhudzidwa kwambiri mudzikomu kukamachitika ziphuphu katangale amakhala akuzunzika kwambiri ndiye amalawi tiye tizindikire zoti masiku amene wawa tisangolunjika kapena kungoyang'ana pongothetsa nkhanza pokha komanso tikhale tikuwakumbukira masiku ena ali mkati mwakemo kuti akuti chani and mwina phindu lake ndilotani Eh, kumbukirani oonera athu kuti iyi inali pulogalamu yapaderadera imene timayitcha kuti masiku 16 ndithu olimbana kuthana ndi nkhanza Chizu- chizungu chake amakamba kuti 16 days of activism against gender based violence mawa lino ngati dziko la malawi tikhala tili mboma limeneli la bom- la Dedza. la Dedza kumeneku Eh. kukakhala anduna ndithu kumeneku eya Mhm. nduna yoona za kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha mmudzi komanso chisamaliro cha anthu Mhm. a honourable patricia kaliati pempho langa nlakuti tiyeni tonse tikakumane kumeneku kukakhala zochitika zambirimbiri zimene ngati dziko munthu ukakapezeka kumeneko ndithu ukapindula ukatola ziwiri zitatu programu imeneyi munali ndi ine andrew pound komanso mzanga Alinafe Phiri pitirizani kuonera mapulogalamu athu osiyanasiyana pano pakanema wa Luntha ndekanda esesa